akwa ọ bụ nwa Pita ka ị wakwa ya ee nwa be Pita adị ya nwaanyị a ee amaghị gị na unu bụ alụ ibu tubu na ibu ka ịta- ịta- ihe nwe- ihe na-erikekwa gị nni n'alụ ị tatikwa ezigbo alụ fada ee biko ọ ngị ka m sị ka m bịa ka m bịa fụ eki ka ebi ya ya na-erizi nwa Pita nni Ada Zion ka ị- gwa m ihe ọ ka ị na-eri gị nni fada o nwee enyi m nwoke mụ na ya na-ayị so enyi m nwoke nwa o tego mụ na ya yịwa so wee bịa sị ka ọ establish m wee mepeelu m salon unisex salon nke ụmụ nwoke na-akpụ isi na nke ụmụ nwaanyị na-eke isi then ebe a na-eme ihe dị iche iche ma pedicure ma manicure ma spa nwere ụdị- chelu ọ ya ka ị bịa ịkọlụ m ehe o mepere gị ee salon ọ dị mma na onye nwere ego mepeenụ salon na ọyị nwoke nwere ego mepee salon kwuo na m na-achọ na ịpụ apụ ị fụ na m na-apụ apụ ebi ebe a ife bụ isi sekpu ntị ba ife na-eri m nri n'arụ a bụ na the customer na-abịazi akpụ isi ebe ahụ ka a bịazie mụ na ya bịa na-akali na-adị close bido likewa onwe anyị Like, okay anyị anyị naabọ falls in love each other bịa lọvụ onye nyanwa lọvụ onye ebe ọ nọ sie ike a bụ na ọ na ọ chọzikwa ịnụ m anụ na-ekwu okwu ọnụnụ ọ chọrọ ịnụ gị customer chọzi ịnụ gị chọọ ịnụ gị onye mepekwaanụ gị shop ị nọ na ya sịzi gị na ya ji n'ọlụ o kwutugo okwu na ọ chọ ịnụ gị Kedu onye a bụ iwe m na-ekwu ọnụnụ? Onye nwa sịkwu na ọ chọ ịnụ m. Ee, ọ sị na ọ chọ ịnụ ya. Ee, onye a dị main aim. So kee emezikwanụ. Onye nwa dị main aim ọ chọ ịnụ m mana fada onye nke ọzọ nke ebe a m fụrụ ọfụ. Onye nke a nke a dị romantic. Ọkị a nke nne ejerọ school. Ị ma na isi adịrọ gị mma. Ị ma na ị marọ ihe. Echekwa m na ị ma ihe. ụgwọ na i ji acha ọcha ka ọ maka na-achasa ọcha e chee na uche dị gị n'afọ ma na uche ada adịghị n'afọ mmadụ mepere gị shop mepechezele gị shop ị fọlụzie in love with customer chọzie ịnụ customer hapụ onye mepere gị shop ụkwụ na-apịmwa wolu storo apịawa ya azụ gịnị mere unu ụmụ nwaanyị eche na ị ma ihe sef nwa Pita hai Pita anwụta akwa nwa kee na-eme unu ụmụ nwaanyị e mepere gị shop mee gị establish mara izu o ji mepere gị shop a ka o nwee ihe ị na-eme aka sie gị ike ka o nwee ị si enweta ego maka na ọ na-afụ future unu ọ na-aplan future unu ya ka o ji mepere gị the shop ego ije maka barbecue ra gị ya ya ya nke nwere ihe okwu na nwere stora apịawa ya azụ ịna maka oje ntụ uke ra gị anyhow ya ka o ji mepere gị that business na ị fụzie customer sịzie na ọ kakwu ejide ego na ọ gara akwụkwọ ya ka i ji achọzi ịnụzi customer hapụzi onye mepere gị shop hei ụmụ nwoke unu atago ahụfụ ị ma na ọ ndị otu unu ụmụ nwaanyị dị ka gị na ụmụ nwoke jizi o nwezi nwoke na-achọ ime invest ebe nwaanyị nọ maka na ụjọ na-atụ onye ọbụla

na-acha ka mmanụ aka gbuo onye fụ gị e chee na ị ma ihe mmadụ na-amara ihe
Hello, Big Shoe. Eh, baby. Anọ m anọ m parish house, eje m ịfụ fada. Okay. Mba, Big Shoe, nsogbu adịrọ, nsogbu adịrọ. Oh, baby, m bifu. Alright.

onye na-aga ọbịa project Sunday o nye anyị 5 million 10 million onye nwebụ onye chi bụ kọstọma chọ ịnụ gị hapụ onye nke ahụ gị na-emepere gị biznes isi adịrị ya mma hapụ onye ka ị na-eche onye na-eri gị nri n'alụ nwe ụdị ihe kwesịrị ịbọda gị na ọ sọsọ ego big shoe eh, ya onye ahụ kwuo enye ya ego eji emepe gị ego ole ka o tiri n'ebe ị nọ ego ole ka emepe gị biznes bụ isi adịrị ya mma ama na ọ big shoe ka a na-ekwu okwe na-abalị gị mba sef jee nụọ onye ị chọ ịnụ isi- da- ezigbo isi nweta ebe a wuru stoolu pịawa anya azụ ego ole ka o mee invest ebe ị nọ ọ na-ezuzu ezuzu emere nye gị ego na ọ nwaanyị na ọ nụlụ gị sins o mepere gị biznes ka ịtaba na ahụfụ nne na nọtụ sọfa ọ ga-aka ịtaba ahụfụ nne gaa nụọ di ị chọ ịnụ Oh, big shoe. gaa nụọlụ onwe gị di Oh. ama m n'ọrụ big shoe sef ah, ị ga-amaka ah, ị ga-amaka ah, ọ gara obi ya dị ọcha ezigbo mmadụ isi nwanne m